ka wa sị igbo gboo ka anyị bụkwa ya unu fụa england a okenye na-ekwu okwu e, unu ma na ndị a bakpaju ebe afụ ndị kachasị eje akwụkwọ na nigeria ndị kachasị nwee professors ndị kachasị nwee ndị ka dị intelligent unu ma na wa eju england ebe afụ mana ụmụ ndị igbo gee ntị o wa sị na onwe ha ede na nnọọ ka isi tie ya bụ nnene na ụmụ ndị igbo ga-abụrịrị ndị izizi wa adị esowa azụ a ka ọ bụ na nnọọ isi mee wa ga-abụrịrị onye izizi m chọ ịsị ndị m chọ ịsị ndị igbo ncha na-etielu ụmụ wa anya ma akwụkwọ o maka ọ bụ na mmadụ ncha ya-enwekwa isi akwụkwọ ehe ma akwụkwọ o ma na o je ịmụ ọlụ o o je ịmụ ịzụ afịa o wa bịa na-eme ọfụma yu bụ nne na nnadị wa bịa na-etieli wa anya na-emake sure na wa me ọfụma m ka-asị daalụ anyị bụ igbo anyị bụ gboo anyị bụ gboo ka m lohele anyị ya ọzọ ọ bụ na ịbụ nne na nna na-ene m anya bịa ọ bịa bụ na ị ya-ahafụ ụmụ yị echizi ị kwama na ị fụ nke onye ọzọ ọnwa agaghịni ofu onye asị m ọ dọkpụgharị m n'ife n'imene ọ maizi ife ya ka-agwa m ọ sị m na ya me nnadị m ji sị ya some time ago na ọ mụ ụmụ ọ ga-azụdome nnadị m ekwu okwu efu maka na onye ọbụla nwee choice wa afụga m ndị mụ 10 the whole 10 are graduate afụga m ndị mụ 6 6 afụ ncha bụ graduate afụga m ndị mụ ofu ofu afụ sef eje n'akwụkwọ afụga m onye mụ abụọ abụọ afụ eje n'akwụkwọ it all depends on you aka yị ka ọ dị ịzụ ụmụ yị bikodo ife m ji bụ ife ife m ji bụ ife onyonyo bụ ka anyị na-afụkwa ị ya-ahafụ ụmụ yị wa gafie gari n'ilo oyimu wa pịarịpịarị izu na wa oyimu dasa ofu izu na ibe ya ezi ego na-atọ ụtọ akwụ ịchọ na izi ego rather ị ga-ezi ego ri nni bịakwa ga-afụ a bịakwa ga-afụ ụmụ ndị igbo ndị ọzọ m na-etiele anyị ife onyonyo e. na ọ bụ na ịbụ onye igbo ịbụ nne ịbụ nnadị ka uche yị dị ya lohekwe na ndị ọzọ na-eme ọfụma ka nke yị sokwe na-eme dịka ka m si kwu mbụ ọ bụ na iwu dọ na akwụkwọ ọ bụ na mmadụ ncha nwe isi akwụkwọ mana nee nwata afụ anya ọfụma o nwelili ife nwata afụ ga-abụ yes onye ọbụla nwe akalaka onye ọbụla nwe ka o si eme onye ọbụla nwe ife o ji pụha ụwa Discover nwata afụ. Mala ife nwata afụ chọ ịbụ ni ka isole. Ahafune, akpọsụkwana nwa iyi. Bikodo, gọziwe, mụ gosi wa the right thing. Ka ụmụ ndị Igbo ndị ọzọ afụ ụmụ wa wa na-ajakwa wa na wa eme nke wa ajakwa nke i na ome ọnwụ. Daalụ nị shinne. Kesisalinu m ozi a. Ka Chukwu gọzie onye ọbụla. wele ọnụ m mala mụ so okwu sisọ ka mala ekwu ọ bụ na ị dịka subscribe that to our YouTube channel biko subscribe Facebook ji anyị eme kpakpangolo anyị eme nọ mkpọtụ na Facebook wa akwado ome n'imele anyị ife ọbụla ife ga-ebunye anyị ume na-ebushweshi anyị bụ na anyị fụ ego na-eme subscription na-agba ube phone mebie anyị afụkwa ego gochie Facebook akwado me n'ime anyị ọfụma ka anyị ncha aha ị afụ anyị whether ị fụ advert play or not wa bụ ndị tinye be afụ wa adị akwụ anyị ụgwọ bikodo ọ bụ na ị dịka subscribe that to my YouTube channel jee subscribe ọ bụ n'ị fụ Ada Aniocha 101 or Ada Anioma 101 n'anya subscribe to my YouTube channel ka Chukwu gọzie